eburu m ha niile eburu nye gị nna m chukwu okike abịama chukwu kere enigwe na ụwa niile otito m niile dịrị gị papa ana m ekene gị n'ugbu awa na-ebunye aha gị elu maka na i zuru ka e mee ị wụ ọdịmma na-eme mma chineke ụmụ igbo chineke ụmụ biafra Chineke Nnamdi Kalụ, ana m ekene gị na Chineke m ka ị bụ, na-ebunye aha gị elu, na-asị gị papa, otito niile dịrị gị, mbunye elu niile dịrị gị. Ekpere a chọrọ ikpe kịta, papa, achọrọ m ikpenye n'isi nwa oru gị bụ Nnamdi Kalụ kwa na ụmụ Biafra. ama m na ejebe m n'ime grotto altar ahụ chukwu okike abịama marian grotto altar covenant altar ancient of days ọgbụgba ndụ mụ na chineke na-enye m ọṅụ na-enye m obi ụtọ ọgbụgba ndụ mụ na chukwu okike abịama chineke ụwa niile anụ ụwa niile ọ na-enye m ọṅụ na-enye m joy karịrị ihe niile dị n'ụwa amara m chineke m chineke m mara m o zuoro m n'enu ụwa

onye ọma m ji eme ngala n'ụwa ee onye ọma m ji etu ọnụ ee chukwu okike abịama ee chukwu ụmụ biafra ee chukwu okike abịama ụmụ biafra ee eji gị na-eme ọnụ eji gị na-anya isi eji gị na-ekwu okwu eji gị na-akụ mba eji gị na-aga ije eji gị na-eje ana ọ bụ gị ka ndị kwere ekwe n'ime gị ji ekwu okwu n'elu ụwa chukwu okike abịama ị bụ chineke n'ana mmụọ chukwu okike abịama ị bụ chineke dị n'ụwa chukwu okike abịama ị bụ chineke n'ebe niile chukwu okike abịama ike gị karịa ike niile haleluya ike gị karịa ike ekwensu haleluya ike gị karịa ike amụsụ haleluya ike gị karịa ike otu ndị nzuzo haleluya

okwute ọma na-agba mmiri ọma okwute ọma na-agba mmiri ọma papa m ike anyị na-ayọ gị papa bụ ike mmeri ka ụmụ biafra na-ayọ gị nna nye anyị ike mmeri e eze nye ụmụ biafra ike mmeri ike mmeri ka anyị merie ekwensu n'ọrụ ya

ike mmeri e napụ ekwensu ike ya o ka anyị nwere mmeri e papa nye anyị ike mmeri chineke ụwa niile ana ụwa niile chukwu okike abịama nna m chetakwa na ị gwara m sị na ọ wụ chineke ụwa niile mgbe ị kpọrọ m oku sị na ị wụ ana ụwa niile yes papa biko ayịyọ ka m na-ayọ gị nye ụmụ Biafra ike mmeri nye anyị ike mmeri napụta anyị napụta ekwensu prọpati anyị o ji napụta ekwensu na ndị otu ya ihe bụ nke anyị ka anyị jewere onwe ha ka ekwensu na ndị otu ha jeworo nwụọ ọnwụ ihere jewo n'ọkụ ala mmụọ nwee ebe ha na-ejewara onwe ha enweghị ike ijewara onwe ha ha ga-anwụ chachachachacha nna m o nye anyị ike mmeri ka ha chọwa anyị agaghị achọta anyị mana anyị chọwa ha anyị ga-achọta ha mee ha ihe were ha gwọọ ịba ma ndị nwụrụ anwụ n'ana igbo ha niile binie ọtọ gbu- ka ọ- ọgụ a a ga-egburi ha ị wụ chukwu okike abịama God of justice. Maka na ị wụ Yahowa Yahwe Jehova Yahushua Lamb of Chukwu Okike Abịama. Papa biko nụọrọ anyị agha a. na ndị ọjọọ a chọrọ ịnara anyị ana anyị chụpụ anyị ka ha bịa gwojie mana ha agaghị a-succeed ihe niile ha na-akpa nkata ya na ha ga-abịa were egbe ihe a ha na-atụ atụ atụọ ya ebe niile agbarie ka ha na-aplan na ha ga-abịa tọ ka ha na-aplan ya na-aplan ya na-eburu ya ka ọ ọ gbagbuo ha n'ebe a ha nọ ka a na-ebunye ya na-aplan ya ọ gbagbuo ha niile ha niile anwụọ anya nọ ya agaghị asọsiti eji ụgbọ elu wee na-abịa ụgbọ elu a ihe a ha plan ya gbuo ha ụgbọelu ha da- da- dagide ha ihe ọbụla ha ji wee chịbata n'ala igbo that thing ha ji chịbata n'ala igbo ihe a ya gbuo ha gburie ha niile ndị a niile ha mere invite ka a bịa tụtụrụ ụmụ igbo kwọrie ndị a dunyere ha ka ha ga-ejegide kwọrie ha gburie ha nna biko kpudo anyị kpudo ụmụ biafra kpudo anyị ka ọkụkụ si ekpuchi ụmụ ya agha a kara aka anaghị eri nwa ngwụrọ anyị enwerọ ebe ọzọ anyị ga-agba wee jee sọsọ n'ime gị ka anyị agbakwu anyị mara na chi iche iche abatago n'ala igbo mana ngị nwa wụ chukwu okike abịama ka chi niile a from a to z ngị nwa wụ chukwu okike abịama ma nke nọ n'ime oke ohimiri nọ n'ime mmiri ma nke nọ n'ime arụsị ma nke nọ n'ime ime osisi ma nke nọ na burial ground gị nwa wụ chukwu okike abịama anọdụgo n'ala igbo before ike niile and ọ gị nwa ka ihe niile a gị nwa nwerekwuru ike idestroy ike ha niile ike nke gị kwụrụ chịm chịm n'ala igbo and anyị ga-efe gị ụwa niile ga-abịa kpọọ isi ala nye gị aga m adị ndụ jere gị ozi n'ala igbo ụmụ igbo ga-adị ndụ tie aleluya Nnamdi Kanu ga-adị ndụ tie aleluya na Chukwu Okike abịa ụmụ Chukwu Okike Abịama niile ndị niile dị proud of Chukwu Okike Abịama ha ga-eso wee tie aleluya anyị ga-ebunye aha gị elu na na new heaven ebe i create ọ bụ na amaghị m mgbe ị na-akwado i- i- i- ịkpọbi ụwa a, mana ama m na ịkpọbie ndị a niile mata na gị nwa wụ Chukwu Okike Abịama bụ Chineke anyị ga-abịa kụọrọ gị tiere gị aleluya ọ bụkwa na ị chọrọ ịkpọbi ya ha k- a- biafra anyị so anyị ana and anyị ga mụnwa ga-eso wee nọdụ wee bunye aha gị elu ụmụ gị niile ga-agbakọ wee tie aleluya ga-eshake kingdom of ekwensu ekwensu ga-anwụ rotten devil you are in trouble satan you are in trouble like i said before i have no business with human beings But I have business with the enemy of my father, called devil himself, Satan the devil. Why must you go to an Igbo? Ara agbapụ gị na ị nwere ọdị brain. Gị ka ị na-achọ di ya. Hmm. ekpere onye ọbụla ga-ekpesi ike ka anyị kpere nwanne anyị nwoke ekpere na aka ekwensu ji esi na in short na o nwere ihe ga-eme dị ka ha kpọpụta ya n'ụlọ ikpe ihe ọ nidodo were ekpere ka anyị kpewe na ekpere ka a kpọpụta ya ka a kpọpụta ya na aha Yeshua Chineke nna ayịyọ ka m na-ayọ gị ụzọ ọbụla Nnamdị Kanụ si wee mehie gị kwuhie gị gbaghara ya maka gị na iwe ju ndị ekwensu n'obi ka o si wee gbaa ha n'anwụ ka o si wee kwuo arụ niile ha na-eme dị secret ọ bọpụtacha ha niile na-agba ha n'anwụ biko papa ị ma na nnamdị bụ nwa gị nke i mere ka m mata ana m ekwu because na achọrọ m abi- i- ịma papa na ewezụka na ihe ndị a niile na i gosi m ya aga m apụta nnọdụkwa m na-ene ụwa juu mana i mere m ka m mata na nnamdị kwa nwa gị yes so biko ụzọ ọ bụla o si wee mehie gị gbaghara ya. ka ọ bịa rụọrọ gị ọrụ a ị kwadoro ya ka ọ bịa rụọ ka ana biafra rụọrọ gị ọrụ a ị chọrọ ka ana biafra rụọrọ gị ị nụgo nna m ayịyọ ka m na-ayọ buru nnamdị kalụ ụzọ kpara ya azụ buru ụmụ biafra ha enwere onye enyemaka ha enwere onye ndu akwa niile a anyị na-ebegharị papa sisọ gị nwa bụ onye ga-aza anyị ekpere a sisọ gị nwa ga-ehicha anyị anya mmiri akwa biko papa nụrụ ọnụ anyị bịa nụrụ ọnụ anyị o, nna m bịa nụrụ ọnụ anyị e. bịa nụrụ ọnụ anyị o, nna m bịa nụrụ ọnụ anyị o nwere mgbe ike mmadụ ga-akarị ike chukwu o nwere mgbe ike ekwensu ga-akarị ike chukwu nna m bịa nụrụ onye kere ụwa bịa nụrụ ọnụ anyị daddy bịa nụrụ ọnụ anyị biko ayịyọ ka anyị na-ayọ Mm, amen. papa sị anyị anụna agha o na ya nwa wụ ọnụ agha na ya ga-anụrụ anyị agha anyị amen and amen hallelujah

efee ekwensu na-agụrụ ya egwu ndị nke na-eje n'oke ohime na-agụrụ chi ha egwu rụọsị you want to sing for your mama mami wọta mụnwa chọrọ ịsing for nna m obi n'igwe nke saa chukwu okike abịama haleluya amen ulai

na ana biafra chineke sị mụ gwa ụnụ ihe mmadụ na-amụtara nwa bụ na nne gị na nna gị kawa nka ị wụrụ nkasi obi nyere ha na ndị nna anyị na ndị nna na-atụ ezigbo ụjọ n'ala igbo ị nwere nne kpọọ ya na fon ihe ọbụla ị nwere ike iji wee kpọọ ya ma ị nọ ebe ọbụla ya anọrọ ị nwere ike ịreach sị ha atụzina ụjọ maka ozu ọnwụ akwamozu ga-abịa dị too much maka ụjọ ụjọ na-atụ ndị nne ha chịrị obi n'aka ma ndị nna maka gịnị na o nwere ndị witnesịrị agha mgbe agha dị wee na-afụ ya na ọ dị ka agha ahụ ihe chọrọ ịda chineke sị m gwa unu gwa nne unu na nna unu sị ya ha atụna ụjọ na chukwu okike abịama maka na ndị nnekere ochie hei asụwa m igbo onye igbo ka m bụ chukwu okike abịama yeah that is good and beautiful yeah ngwanụ na ndị nnekere ochie ndị agadi nwaanyị a na agadi nwoke a ndị a chukwu okike abịama onye ha ma bụ chukwu okike abịama ya nwa ka a na-akpọ n'ọnụ ha ha atụna ụjọ na chukwu okike abịama sị m gwa ụnụ na ya agaghị efelu ụmụ igbo na ya agaghị efelu anị biafra mụ gwa unu gwa nne unu na nna unu sị obi sie ya ike na ihe o kwesịrị ị na-eme bụ ka a na-akpọku chukwu okike abịama a na-akpọku ya a na-akpọku ya unu na-akpọku ya chukwu okike abịama na ọkpara ya na mmụọ nsọ ya na ka anyị na-akpọku ya na anyị kpọgide ya na ọ ga-aza anyị oku somebody is asking Kedu psalms anyị ga-agụ? Kedu ekpere anyị ga-ekpe? Ee, o nwere nke onye jụrụ m gịnị ka Chineke Chukwu Okike Abịama sị ka e mee? Na ọ sọsọ ofu onye. Abi? But ndị ọzọ ndị ndị nabata the messages, ndị nabatakwanụ m ozi Chukwu Okike Abịama zi m, ha ka nnukwu. yes otu o si wee dị kịta na ekpere ka anyị ga-eme ekpere agụọ psalm anwa niile o papa o nwebe onye adịbe serious ịjụ m ajụjụ ọ wụ na etinyebe ya edetụbe ya kpata ha ma na ana m ezipụ ha ozi chukwu okike abịama zi m zie ha ana m agwakwa ha na ekpere ka ị sị na anyị ga-eji wee buo agha a napụ ekwesị ike because mgbe prince of persia hindara daniel hindara onye ozi nke chineke n'ekpere chineke na-ayọ ya ihe niile ọ na-ayọ ya prince of persia jee jee jee brijie ya n'elu n'elu igwe o kwero ka the ekpere ruo ya n'aka ọ mgbe chineke nna mepere ya anya ka ọ bịa mata sị na prince of persia na-ehinda ekpere niile ọ na-ekpe chineke a ga-ekwe ka prince of persia hinda ekpere niile anyị na-ekpe na biafra land na aha yeshua papa agaghị ekwe ekpere anyị ga na-eru nna anyị na ntị ọ na-anụ ya wee na-anụrụ anyị agha Mm, ọ bụ na that time nke Chukwu Okike Abịama papa ma mụ na onwe m bụ nwa atụrụ gị a- a- gaa mee agba okwu there na onye ọbụla ebe ọbụla anyị ụmụ Igbo niile anọrọ ka anyị niile ka anyị na-ekpe ihe ọ ga-asa anyị Ee, Chineke ya-aza anyị ekpere ka anyị na-ekpe ya ọkwa datụ na ndị ọbụla nọ n'ebe a nọ na ha nwere ike gather gather group enye ha psalms anyị ga-agụ ka Chineke nna mee ka a kpọta nwanne anyị nwoke n'ụlọ ikpe ka anyị fụnụ ka ọ dị maka na ihe ọ na-agabiga there awụrọ obere ihe ọ wụ ihe ọnụ na-ekwu ọ bụrọkwa na ihe ọnụ na-ekwu o mana ekpere ọ na-ekpe there aha chukwu okike abịama ka o ji ekpe ekpere niile ọ na-ekpe ihe ọ na-ayọ chukwu bụ ya metụ ụmụ biafra aka n'obi ama onye amụma ya metụ ụmụ biafra aka n'obi ndị niile na-eso ya ndị niile kwere na this truth ka ha na-ekpere ya ekpere were ekpere wee nụọ ka chineke ka anyị were ekpere wee nụọ agha a. bikonụ ụnụ awụfuzina ọbara unu egbuzina ụmụnne unu o unu egbukwana ụmụnne unu maka na gị nnamdị kalụ nụ ya ọ gaghị adị happy and o nwekwanụ mgbe ọ chọrọ ka biafra ka unu nụọ agha even ya nwa n'onwe ya achọrọ agha so biko nụ unu ga na-eme ihe unu ga na-eme ya nwa na onwe ya ọ bụgo na o nwerọ ka the message si ruo ya na ntị ọ ga na-arọ ya na nrọ chineke a na-ekpughere ihe n'ime mmụọ n'ime nrọ O wee ma yes na unu kwụsiri ike na unu ji ofu obi wee na-akpọku Chukwu Okike Abịama unu ahapụkwana Chukwu Okike Abịama ọ ihe ọ na-ekwu n'ime mmụọ kwụla iyi anyị unu biko nụ kpọwanụ Chukwu Okike Abịama unu kpọsiwenụ ya ike na ọ ga-aza ekpere a na ya kwere na ọ ga-aza ekpere a na ihe niile Chukwu Okike Abịama ziri ya ọ gwara ya nwa bụ Nnamdị Kalụ ga-abịa na mmezu and na ya isi ya agaghị efutọ n'ụlọ nga so biko nụ ihe a wụ ozi m nwetara na biko nụ unu kpewe ekpere ọ bụ n'aha Yeshua amen haleluya onye nwe anyị gọzie anyị duo anyị n'udo na ojije anyị na mbata anyị na ọpụpụ anyị na mbata ụmụ biafra ụmụ anị ọcha ebe ọbụla anyị anọrọ chineke anyị ya duwe anyị n'udo na aha Yeshua ọpụpụ anyị na mbata duwe ụmụ anyị duwe ndị di anyị duwe ndị o- o- o- o- o- nwunye anyị duwe ndị ikorobịa duwe ụmụ agbọghọbịa duwe na anyị papa papa release ndị mmụọ ozi ka ha na- na-edu anyị na-eje na-edu anyị na-abata ekwezina ka ndị iro na-egbu anyị na-emetụ ndụ anyị aka na aha Yeshua otito niile mbunye elu niile jere gị papa amen nnamdị kalụ peace of yahweh be with you peace of chukwu okike abịama be with you amen and amen